ndewo n'ụbọsị nke taa ka eke ime abịago m ọzọ ka anyị kwuo maka Ide Nkwocha Enugwu Ukwu otu esi eme ya na mmemme na-esonyecha na nya bụ Ide Enugwu Ukwu Ide Nkwocha Enugwu Ukwu bụ otu n'ime mmemme a na-eme n'obodo Enugwu Ukwu nke dị na Anambra state a na-eme ya n'afọ iji mee ncheta mmalite afọ ọfụrụ omenala ndị Igbo dịka o si wee karịchaa n'akụkụ ndị Ọka Omume a na-egosi njedebe afọ ochie na mbido afọ ọfụ ma bụrụkwa oge ndị obodo ji ekene chi ha na nna nna fa na ndụ nke enye fa omume ihe ubi na ngọzi nke ha nata n'oge omume anụ a enwere ọtụtụ ihe dịka ịgba egwu ọdịnala ịkpọ egwu ogene mmemme iri nri na ịtụ àjà ndị isi obodo na ndị ichie na-eme omume pụrụ iche iche iji kpee ekpere maka udo ọganihu na nchekwa nke obodo a na-afụkwa ọtụtụ ndị si n'obodo ọzọ wee bịa mmemme a ịbịa kene fa ma ịbịa sonyelụ ha n'ife ha na-eme Ide Nkwocha abụghị sọsọ mmemme ntụrụndụ ọ bụkwa ụzọ esi echekwa omenala njirimara ndị Igbo ọ na-eme ka ụmụaka mụta ihe gbasara ọdịnala ma na-eme ka njikọ dị n'etiti obodo ma njikọ fa sie ike omume a na-egosikwa ịdị n'otu ịfụnanya na nsọpụrụ nyekwa ọdịbendị na be nna nna fa kịta anyị ga-ejezi ka anyị jee kwuo maka Ide Enugwu Ukwu nke ikpeazụ enwere Ide Enugwu Ukwu a bụ onye nke asị nụ nwaanyị ọ bụrọ ofu nwaanyị ka ọ nụ nke eji abụ nke ịbụọ ịma na a sị na onye adaha anụ ofu nwaanyị na ịbụọ ya ezuru ya ọ ga-abịa kpatalụ onye nke a kpọtalụ ka ọ bụrụ house help onye na-enyere aka n'ụlọ na-efiche na-azacha na-edozi bụ onye nke jagheria ife wee banye ife wee pụta ya ka ife pụtara wee sị ka o jee nụzia nya bụ nwata nwaanyị a na-ekwu na ike ka o ji nụọ nya bụ nwata nwaanyị ike ka o jiri nụọ nya bụ nwata nwaanyị a wee na-asịzi n'ụbọsị nke taa na o nwere ofu onye nke pụtara na ọ bụ nwa ya nwoke wee na-asị na mma ya na-akwụgharị na village ya bụ Ọgwụ n'Enugu state na ọ nọ na-agagharị ka onye anụhọ di na-agagharị ka onye enweghị ụmụaka maka na gịnị mere na mgbe Ide nwụzi na akpachapụ nya bụ nwaanyị na ezinụlọ fa mkpachapụ akpachapụ ya kpataziri ihe ji wee na-afịala nya bụ nwaanyị arụ ọ na-ebi ka onye di ejighị ego na-ebi ka onye enweghị olileanya nya bụ nwatakịrị sịkwa na ọ ga-abụ na uche ya na-agwa ya na ọ ga-abụ na nya bụ nna ya ji enye ndị mmadụ ego ka akwụọ ụgwọ isi mme ya mana fa nwee ike ọ bụ na fa ga-enye bụ ego maka kedu ka a ga-esi wee bụrụ na nwoke nabatara ụmụaka nabata nwaanyị nwụzi a na-asịkwazi na ụmụaka abụrọ ụmụaka ya na ha ga-ejebegodu mana abịago m nyocha ya bụ ife jụọ ese a wee chọpụta na ime ahụ ọ dịịrị nkwocha bụ ime nwata nwaanyị na mgbe ya bụ nkwocha nwụzi a wee sị onye ọbụla sị na ọ bụ nwa ya sị ka eme DNA test ewee mee DNA test a wee bụrụ na ya bụ nwatakịrị nwaanyị bụ tru na ọ nwa ya mana ndị ọzọ abụrọzi nwa ya na ọ nya mere fa ejirọ wee keta oke n'isi ife ọbụla eke na ana be nna ya hmm. ajụjụ wee bụrụ ọ bụ na ekenyelu ya bụ nwatakịrị nwaanyị ife na ana be nna ya ekere ihe kenye ya maka na DNA ekwuli n'eziokwu na ọ nwoke a mụrụ nwatakịrị nwaanyị biko nụ ekwesịziri ịkpachapụ mme ya ife ọzọ obi m na-agwakwa m bụ na o nwee ike ọ bụrụ na ya bụ nwoke emerọkwa ife ọbụla n'isi mme ya na ọ just nọ no take responsibility for nwatakịrị na nne ya nwaanyị nwere ike ọbụna ọ pụzi wee jee mụbazie ụmụaka ndị ọzọ mana maka na nwoke bụ nwoke obi sara sara ife na-adị mma n'obi ọ chọrọ nsogbu wee nabatazie ụmụaka ha niile wee ruzie ka ahụ ụmụaka chọbazie ife na-abụrọ nke fa kama ha ga-eji taịm a n'oge a kpaa ego jiri taịm n'oge a na-achọba nna fa fa na-achọ ihe na ana be onye na-abụrọ nna ha and ihe a bụ ife na-ebute mụnwa na-asị ọ na-adị mma mmadụ chọọ ime ife o meruo ya n'isi mee ya ọfụma kedu ife kpatara mmadụ ga-eji wee na-amụrụ gị nwa ị nabata ya n'ụlọ kedu ife ga-eme mmadụ ga-eji wee mụọrọ gị nwa imerụzuru ife n'isi ya gị na onwe gị bụkwanụ nwaanyị ịmakwa na ife dị otu a dị ị je n'iro na-amụ ụmụaka na-akpọbata n'ime ụlọ ọ nya ka eji wee sị dat na ignorance abụrọ excuse maka na ọ bụ na nke nwaanyị mara n'ụbọchị nke taa na ide nwụọ na a ya-eje ime DNA adị m sure na ọ kara ibido n'oge gbakọnataba ndụ ya ọnụ nwee ike mebe ife ọ kara iwe ome ụmụ ya ma nọ na positions a ha nọ anụ m na nya bụ nwaanyị mụzuru ụmụ ise mana ofu bụ nke ide ahụ nke bụ nke ide bụ nwaanyị and ọ na enugwu a hmm, ọ nụgokwa di biere onwe ya with ụmụ ya mana ndị nke ọzọ na-akwụgharị na-achọ ife na ebe edoberọ amarọ m ihe i che maka ụka mana ọ na-adị mma ihe omenala na ihe ọdịnala sị mee ya meruo ya n'isi maka na ọ na-abackfire i were ya gwurie egwu o nwe ndị ejighị egwuri egwu ọ ga-adị na vidiyo m ọzọ ndewo